Is mise Oisín Mac Eo, nó Oisín Mór mar is fearr aithne orm i saol Subbuteo, agus tá mé anseo inniu ar an Fhál Carrach. Is í seo an chéad bhabhta de Craobh Subbuteo na hÉireann agus táimid ag súil le comórtas agus iomaíocht ghéar inniu. Seo cluiche a bhí iontach leitheadach sna seachtóidí agus na hochtóidí, agus chuaigh sé amach as stíl ansin. Nuair a thosaigh na ríomhairí uilig ag teacht isteach ansin sna 90idí agus rudaí mar sin. Is iomaí gasúr sna 1980idí a fuair Subbuteo mar bhronntanas Nollag. Níl sé chomh coitianta anois ach tá sé ag teacht ar ais is dóiche. Nuair a bhí muid óg, sin na cluichí a bhí againn. Lár an gheimhridh nuair nach raibh tú ábalta a bheith amuigh ag imirt sa pháirc, bhí tú ag imirt sacair ar an tábla. Shíl mise go raibh an cluiche críochnaithe ar fad, nach raibh iomrá ar bith air. ansin go bhfaca mé an leabhar i Leitir Ceanainn lá amháin agus thoisigh mé ag amharc ar an leabhar agus bhí grá iontach agamsa don chluiche sin agus chuaigh mé ar an idirlíon agus mar bhí triúr i mBéal Feirste ag imirt agus triúr eile i mBaile Átha Cliath, bhí muid i dteagmháil le chéile agus anois tá ocht déag anseo inniu agus thiocfadh le tríocha a bheith anseo inniu gan fadhb ar bith.
Go bunúsach, an cluiche féin, bíonn tú ag fliceáil nó ag bualadh na cnaipí le do mhéar chun an liathróid a bhualadh. Díreach cosúil le sacar, bíonn tú ag scóráil cúl. Tosaíonn muid i nDún na nGall achan bhliain agus an chéad bhabhta eile beidh sé sin i mBaile Átha Cliath b'fhéidir agus Tá áiteacha eile ann fosta cosúil le Béal Feirste, Corcaigh, Trá Lí, Baile Meánach agus Doire chomh maith.
Tá sé spréite thart ar an tír uilig agus tá daoine ag teacht i gcuideachta agus ag iarraidh an cluiche seo a choinneáil beo, cluichí a bhí muid ag imirt nuair a bhí muid óg. Tá an cluiche seo iontach mór, áiteacha cosúil le Spain agus France agus Germany agus na háiteacha sin. Chuaigh muid go dtí an Róimh ansin bliain go leith ó shin, go dtí an. Corn Domhanda, bhí mé ag imirt do fhoireann na hÉireann agus fuair muid ar aghaidh go breá. Seo bliain iontach mór dúinn anois mar beidh an Corn Domhanda i Sasain, i Tunbridge Wells, sin an áit ar thosaigh Subbuteo. Mar sin, seo sílim an seachtú bliain is seachtó den chluiche agus comóradh mór a bheas ann agus tá na Sasanaigh ag rá go bhfuil an pheil ag teacht na bhaile. Mar sin, seo séasúr iontach tábhachtach agus seo an tús don tséasúr sin inniu.
Bhuel, rud eile fá dtaobh de fosta, tá sé iontach sóisialta. Tá tú, tá tú, tá tú ag imirt in éadan, tá tú i gcónaí ag comhrá leis an duine atá tú ag imirt in éadan. Tá, tá daoine ag teacht as Béal Feirste, tá siad ag insint a chleachtaí chugaibhsan sin. Craic s'acu féin agus rud iontach sóisialta atá ann, níl tú i do shuí ar ríomhaire ná ar fhón. Go háirithe do na fir, den aois s'agamsa fosta. Tá sí maith don mheabhairshláinte. Tá tú ag an tábla agus níl tú ag smaointe ar a dhath eile ach an cluiche agus an giota craice atá ann fosta. Ní ghlacann muidinne ródháiríre é. Tá mé ag rá sna tíortha eile bíonn siad ag búitheadh agus ag scairtigh agus ag ag bagairt bháis ar a chéile thart fán tábla. Anseo táimid i bhfad níos suaimhní agus bímid i bhfad níos deise dá chéile fosta. Agus ní bhíonn ann ach baracáil agus croitheadh láimhe ag an deireadh fosta. So tá sé iontach maith, is maith liomsa é. Ach tá craic ar dóigh ann. Tá na lads iontach. Tá craic ar dóigh ann. Níl siad iontach dáiríre fá dtaobh de. Tá siad ag, táimid, achan duine ag iarraidh baint ach. Tá giota spóirt ann fosta.